Haleluya, haleluya. Mukuiziwa secret yokhala ndi mzimu ngati wa china Shadrach, Meshach and Abednego.

secret yake ndikuiziwa the secret chifukwa zina zimangofika kungo- kungoziwa the secret ukangoiziwa imeneyo nayamba kuyendamo uzaona kuti moyo wako ukupita pena pake the 120 ali in the upper room kuti mzimu wa mulungu ubwere tsiku la pentecost akuti the 120 were praying in one accord ndiye kuti uyo akupemphera uyo akupemphera uyo akupemphera ndi mtima umodzi akuti ndi chomwe chimatani chimabweresa mphamvu ya mulungu kuti a ah, anthu ajawa ali pamodzi aja tiye ndipite kutiko kumeneko malo ngati amenewo ndi amene satana matani amaopa ngamulipo awiri atatu komano ngati mupemphera ndi mtima umodzi muzaona kuti zazikulu zikuchitika paulo ndi silas awiri amalambira limodzi pakati pa usiku chivomerezi chinatani chinafika ndi kuwaombola haleluya we should train ourselves tiziphunzitse tokha haleluya amidu anali chonchi kwa amene ti- ti- ti- timayambira limodzi amidu anali chonchi ayi koma siku ndi siku amati iyayi ndisapange mantha yayi ndizingoyankhula Ah. lero ndadabwa ndangotuluka panja atchula vesi daniel 3 vesi 16 ndekuti zili bwino ndikuwaphunzisanso mawu amenewo ndi zimene tikufuna zimenezo ambuye yesu inafika nthawi inake anayitana ophunzira onse aja nafunsa funso kodi inuyo mumati ndine ndani amaziwa kuti awawa ndawaphunzitsa kale ngakhale amayi anga bambo anga anandipatsa zina kuti this one is jesus koma ambuye yesu sanaphunzitse anthu aja kuti ndi jesus ayi kodi anthu amati ndine okay kodi ndine ndani kusana kuti kodi ineyo ndine ndani ah, anthu amati ndinu mesiya anthu amati inuyo ndinu eliya anthu amati inuyo ndinu moses ena amati ndinu amene tikudikira uja akuti okay za anthu zo tenitani nde tizisiye kodi inuyo mukuti ineyo ndine ndani aliyese chete chete then simon peter you are christ ndinu mpulumusi mwana wa ndani mwana wa mulungu osati ndinu jesus ndinu yesu ayi inuyo you are christ ndinu mpulumusi mwana wa ndani osati wa mulungu chabe ayi the living god mulungu wa moyo ndiye kuti alipo ilipo milungu yotani yakufa imene anthu amangosema ngati imene anamuuza andani eh nebukadineza anauza achina shadrack misheka ndi abednego okay mulambire mulungu uyu ndiwakufa nanga akutiuza chani nde iliko milungu ina ndi akufa ndeno akuti simon peter anayankhula mawu akuti you are christ the son of the living god akuti yankho limeneli si munthu amene wakuwuza ayi koma ndi mzimu wa mulungu umene uli mkati mwako wakuwuza za chimene ineyo ndili nde akuti pa iwe nditani ndimanga kachisi wanga chifukwa chozindikira china chake anali mayeso kuti aa anthu awa kodi aphunzirapo chani kwa ine kodi ukumuziwa mulungu ngati ndani ukwaziwa ambuye yesu ngati ndani ukawaziwa ngati mpulumusi akupulumusa ukawaziwa ngati mchirisi akuchirisa ukawaziwa ngati mtetezi akuteteza kodi ineyo ndine ndani ngati ufuna ntchito ukanene kuti ndinu opereka ntchito okay ndikupasa ntchito koma ukufuna ntchito ambuye machilisa ambuye machilisa aa ah, ah, iwe ukufuna ntchito pemphero lako ambuye ndinu ochilisa ndinu wamphamvu ukafuna ntchito uone ntchito mwa ndani mwa mulungu uja ukafuna bizinesi uone bizinesi mwa ndani mwa mulungu uja ukafuna ndalama uone siliva ndi golide ndi za ndani ndi za inu baba akuti oo kodi kundidziwa ine ngati siliva ndi golide siliva nditiyo ndi iyi akuti part ya mulungu imene umayiziwa ndi imene imayamba kuchitika pa moyo wako ukaziwa ambuye yesu ngati ambuye yesu apemphero akuti ambuye yesu amalawira mamawa kwambiri kusanache kumakapemphera mnkhalango ophunzira kumasakasaka kodi atate athu ali kuti akuti azuka mamawa kwambiri akupemphera akuti usiku wonse ambuye yesu amapemphera ukaziwa ambuye yesu ngati iye wapemphero akuti nawenso utengako mzimu wachani mzimu wapemphero ndimene zimakhalira nthawi yomvetsera mawu ndi nthawi yapamwamba imene umatha kuyitana danieli chifukwa chonena kuti utani ukumutchulatchula danieli umapeza kuti mzimu wa danieli watani uli malo ano ndipo ena utani ukuwafikira ndikudabwanso kuti ineyo zoti ndizipemphera mamawa masana madzulo kodi zachokera kutiko wakumana ndi mzimu wa ndani wa danieli wazera mchani mu mawu amene umatani umamvetsera aja mu mawu amene umatani umayankhula aja umapempherera aja haleluya ndinafunsa funso kuti kodi secret yokhala ndi mtima ngati umenewu wa shadrack meshach and abednego kuti ambuye ingakhale musandipase sindikusiyani

ena baibulo lathu lilibe 1 yohane linathera pa romans haleluya mawu akuti musalikonde dziko lapansi kapena zinthu zapansi pano munthu akamakonda dziko lapansi chikondi chokonda atate sichikhalamo mwa iye haleluya munthu akamakonda dziko lapansi ndi zomwe zili pa dziko lapansi akuti chikondi cha atate ake sichimakhalapo pa ndani pa iye shadrack mishek and abednego pokanena kuti baba ingakhale musatipulumuse ingakhale bizinesi musandipase ingakhale ntchito musandipase ingakhale ndalama musandipase komano sindikusiyani chifukwa chani anthu amenewa ndiye kuti anafika pa pointi yonena kuti za pa dziko lapansi analibe nazo bizi kodi tikamati za pa dziko lapansi timatanthauza chani cha pa dziko lapansi ndi kena kalikonse kamene sikangakutengere kumwamba basi chilichonse chimene sichingakutengere kumwamba chimenecho ndi cha pa dziko lapansi usachikondesese ayi ngati ukuziwa kuti ichichichi sichingantengere kumwamba ichi chimenecho usachikonde ndeno funso langa nali kodi bizinesi ingakutengere kumwamba kodi ntchito iutengera kumwamba foni yako kumayikonda kwambiri ija iutengera kumwamba ndeno kena kalikonse kamene sikangakutengere kumwamba kameneko usakakondesese pa moyo wako ukhale nako patali chabwino kazikusatira haleluya mawu amati kukonda ndalama ndiye chiyambi cha cha tchimo kutayika komano ndalama ndiyoyipa ngati kuti tipite mu shoprite kukufunika chani ndalama kuti ungoyenda upite kusungwi kukufunika chani ndalama sikuti ndiyoyipa ayi koma kuti love of money kukonda ndalama ndiye chiyambi cha chisokonekero chimene mawu amatanthauza ndi chakuti ndalama ndi yabwinobwino komano tikamapanga zinthu chifukwa cha ndalama pamene pali vuto ndiye kuti kuikonda ndalama ndalama ndi yabwino komano tisayikonde ndeno ndi munthu wanji amene akuikonda ndalama sisiliya tabwera uzandisesereko pa khomo mundipasa zingati kumeneko ndiye kutani kukonda ndalama sisiliya tabwera uzandisesereko pa khomo iweyo happy kupita kukatani kukasesa pa khomo paja zoti andipasa chani ayi ulibe nazo ine bola ndatani ndasesera ndizipita komano wasesa wamaliza kena yaonena kuti ah komano ndinamva kuti ma- uso- usoweka makope Ah, ulibe ndrama iyi kagule chani kagule makope utenga ndrama ija yakuthandiza paja kumeneko sikukonda ndrama chifukwa chani ndalama ija sunayisatire komano ndalama ija ikusatira iweyo tikumvetsana kumeneko sikukonda ndalama ayi kukonda ndalama ndi pamene kuti uchite china chake ufuna kuti unatani gwira kaye apo akuti kumeneko ndiye kukonda ndalama ndiye akuti tisakonde dziko lapansi ndi kena kalikonse kamene kali pa dziko lapansi sikuti ndikoyipa yayi ndikabwinobwino komano kazitisati- kazitisatira kanthu kameneko ikakhala ndalama ndalama ikusatire ikakhala ntchito ntchito ikusatire ikakhala bizinesi bizinesi ikusatire osati sindipita ku tchalichi ndikukafuna ntchito ndiye kuti wayikonda ntchito ija koma pamene upita ku tchalichi uyitaya ntchito ija koma ku tchalichi kuja ukulandira chisomo cha ntchito ndiye kuti ntchito yamba kusatira wapita ku tchalichi osati ukasaka ntchito ubwerako ku tchalichi ufika pa nyumba wina akuyimbira foni akuti paja mumafuna ntchito twino mbwere muzayambeko pamene iwe sunapitepo kusukukasakasaka ntchito komano wangokumana ndi chisomo cha ntchito akuti kumeneko ndekuti sikuti ukonda za pa dziko lapansi yayi komano za pa dziko lapansi zija zikukusatira sikuti ntchito ija ikupitisa kumwamba yayi sikuti sukulu ija ikupitisa kumwamba iyayi komano poti iweyo ndiwe wakumwamba ukuyenekera zinthu zabwino ndiye kuti zinthu zabwino zija ziyamba kukusatira iweyo haleluya 1 yohani chapter 2 verse 15 vesi limeneli likhale pa mtima pako musamalikonde dziko lapansi musamakonde ndalama musamakonde bizinesi yanu musamakonde sukulu yanu ah, ineyo mesa mawa kuli mayeso zakutchalichi kaye ayi sindipitako ndiwerenge kuikonda sukulu sikoyipa koma kuikonda at the expense of god ndi zimene mawu akukana inde mawa kuli mayeso komano genesis chapter 1 verse ya 1 akuti chani in the beginning god pachiyambi mulungu pa sukulu yako pa chiyambi cha sukulu yako mulungu pa chiyambi cha bizinesi yako mulungu pa chiyambi cha ntchito yako mulungu akuti tisakonde dziko lapansi kapena kena kalikonse kali pa dziko lapansi akuti kameneko kazingotisatira ifeyo ndi zomwe zinachitika ndi achina shadrack mishek and abednego akuti ambuye ingakhale musatipulumuse komano sitilambira fano ilolo yayi ndiye kuti anthu aja samafuna chipulumuso yayi chipulumuso chija chinali chipulumuso cha pa dziko lapansi anamva mawu akuti ambuye yesu amaphunzitsa akuti tisaope imfa tisaope munthu amene a- ali ndi kukwanisa kongopha thupi lathu akuti tiope amene amapha thupi lathu komanso kuphanso moyo wathu pali thupi ndi moyo moyo ndi wamuyaya koma tiope amene ali ndi kuthekera kopha moyo wathu e andiphe e akuti tikuopa ndani tikuopa munthu amene ali ndi kuthekera kongopha chani kongopha thupi lathu koma aliko mulungu amene ali ndi kuthekera kopha mzimu wathu imene timati chani timati second death akuti tisaope imfa yoyamba chifukwa imfa yoyamba imangolimbana ndi thupi lokha koma tiope imfa yachiwiri chifukwa imfa yachiwiri ikulimbana ndi mzimu wako achina shadraki akuti sanaope chilango cha pa dziko lapansi akuti ingakhale mutiponye mu ng'anjo ya moto akuti sitilambira amaziwa kuti kodi olo andiponye umumu ndiye kuti ndalephera kupita kumwamba ayi ndiye kuti ndizapha ziko lapansi sindikusiyani ingakhale musandipulumuse zingati kuti sindisiya kumulambira mulungu ingakhale muphe thupi langa haleluya ndi zomwe zinachitika ndi ndani ndi stephen akuti ndikuwaona ambuye yesu amugenda ndi miyala amaziwa kunena kuti mundigenda ndi miyala mukungolimbana ndi thupi langa koma mzimu wanga ambuye wanga aulandira kale ingakhale mundimenye ndi miyala muphe thupi langali sindimutukwana yesu akuti anthu aja amapitizabe kuti kumugenda ndi miyala anapha thupi koma mzimu wake unali ndi moyo akuti kumeneko ndiye kusakonda dziko lapansi koma kumukonda ndani kumukonda mulungu ndeki ndi, ndi ameneyo ndithu akuti tisakonde dziko lapansi ndeno tingapange bwanji kuti ziko lapasi tisalikondesese haleluya muziwa kuti tilipo enafe timanena kuti koma ineyo ndimafuna ndithu nditasiya khalidwe ili koma no zimavuta ndimasiya ndithu nditasiya kumwa mowa komano zikuvuta kwambiri ndimafunisisa nditasiya kusuta fodya komano zikuvuta kwambiri ndipanga bwanji ndimafunisisa ndithu nditasiya kuyenda ndi uyu kuyenda ndi uyu koma ndimafunisisa nditasiya kukhala ndi zibwenzi zambirimbiri komano zikundivuta kodi kiyi os- okhala o- osemphana kapena onena gudubayi kuti makhalidwe osakhala bwino kiyi ameneyo mukumuziwa kutalikirana ndi zilakolako zosakhala bwino kiyi ameneyo mukumuziwa chilakolako china chilichonse chosakhala bwino chimalimbana ndi chani thupi haleluya thupi thupi nde mpatseni kiyi woti usemphane ndi zilakolako zosakhala bwino kapena kiyi woti iweyo ukakhale munthu wonena kuti ambuye za pa ziko uko osalimbana nazo munthu samakuwuzanso yayi unena kuti yayi mupange chakuti chakuti ayi zimangobwera kuti automatically basi ichichi ineyo yayi ichichi ineyo yayi chifukwa chani thupi lako waliphunzitsa haleluya chifukwa chani adamu anachimwa Koma- komano chifukwa chani adamu mulungu analolera kuti adamu achimwe chifukwa mulungu amaziwa kubwera ndani ambuye yesu haleluya ambuye yesu ali ngati second born first born ndi nda first born ndi adamu the first born must die for the second born to have life haleluya choyamba kubadwa pa moyo wako chikuyenera kutani chikuyenera kufa kuti chachiwiri chikapeze moyo ndi chifukwa chake mulungu amanena kuti ndipha wina aliyense woyamba chifukwa chani okay chifukwa chani amati tikapereke chakhumi chakhumi ndi chani ndi choyamba okay sidi akuti choyamba kubadwa si chako ayi kapereke kwa ndani kapereke kwa, kwa mulungu moyo wathu sikupita chitsogolo chifukwa chani tikusungirirabe choyamba chija tikuchilemekezabe choyamba chija tikuchikondesesabe choyamba chija chachiwiri tikuchisiya kodi choyamba pa moyo wako ndi chani haleluya tikamawerenga mawu tamvetsera apa sopano tamvetsera apa tikamawerenga mawu akuti mulungu akufuna kulenga munthu chinachitika ndi chani akuti anatenga cha dothi naumba dothi lija nasanduka kukhala ndani thupi koma thupi lija linali ndi moyo ayi anatani anauzira mpweya ku chithupi chija ndipo munthu anakhala ndani tsopano a living soul munthu munthu si thupi ayi koma munthu ndi chani thupi ndi mzimu uja akuti mulungu anaumba dothi lija kenaka dothi lija anauziramo chani mpweya ndipo ziwiri zija zinasanduka ndani sopano munthu a living soul ndiye kuti choyamba kubadwa ndi chani pakati pa thupi ndi mzimu thupi ndi lomwe linayamba kutani linayamba kubadwa kenaka mzimu nde ukafuna kuti iweyo usakhale wapaziko chimene chifunika ndi chani uphe chani thupi lija kuti mzimu ukakhale ndi moyo chomwe chimapasa moyo thupi ndi chani chimene anadya ndani adamu ndiye kuti pamene weyo ukudya ukonda zomadya ndiye kuti ukusangalasa chani usangalasa thupi lija kusadya kuja ndiye kuti thupi lija utani ukulipha ndero ngati ufuna kuti moyo wako upite chitsogolo utani uphe thupi lako kuti mzimu ukakhale ndi moyo ndiye kuti pamenepo wagonjesa imfa pa moyo wako wagonjesa satana pa moyo wako wagonjesa makhalidwe osakhala bwino pa moyo wako chifukwa makhalidwe aja amabwera chifukwa cha thupi lako mmene utani mmene ukulikondera kumadya mamawa masana mazulo ndikulikonda thupi lija haleluya akuti choyamba kubadwa chimenecho chiphedwe kuti chachiwiri chikapeze moyo haleluya ah. isaki ndi yakobo oyamba kubadwa anali ndani esau moyo suli mwa oyambayo ndi chifukwa chake wachiwiri anaba madaliso a ndani a woyamba uja adamu amayenera kuti achimwe kuti tipeze moyo mwa ndani mwa ambuye yesu pointi yayikulu ndi yonena kuti thupi lako limenelo likuyenera kutani likuyenera kufa kuti weyo ukakhale ndi moyo thupi lako lifa bwanji pamene ukusala chakudya umapha thupi lako haleluya timaphunzira zosala chakudya wiki yatha kodi chifukwa chani tiyenera kusala kodi ngati sukusala chingachitike ndi chani funso limeneli ndi limene ndifuna kuti ti- tiliyang'ane usiku uno kenaka n'tipempherepo kodi ngati sukusala chingachitike ndi chani tazionera pa ndani pa adamu akuti adamu poti samasala akuti mkazi wake atatenga chipaso chija atadya akuti kenaka anampasako mwamuna wake akuti mwamuna wake anata atatani atadyaso chipaso chija akuti kenaka ndi pamene mulungu amati aa kodi mwatani haleluya zikanakhala kuti adamu amasala nthawi imeneyo akanadya chipaso chija mwina akanatha kuchilandira koma nangochisiya apopo osadya nawo nde ndi kuti chifukwa choti adamu samasala kapena sanali mu khalidwe losala anatani anachimwa haleluya esau kuti madaliso ake agulisidwe abedwe chifukwa chani chokonda kudya ndiye kuti ngati weyo suli moyo omasalako chakudya ndiye kuti ndi kwapafupi ndithu kuti uluze madaliso ako kapenanso umuchimwire mulungu tazionera pa adamu tazionera pa esau haleluya aliponso wina m'baibulo tingaphunzirepo chifukwa chani ngati sitikusala tikhoza kulowa mavuto timalize ndi vesi iyi ana a israeli genesis

adafunsa ana ake kuti chifukwa chiyani mukungokhala osachitapo kanthu ndikumva kuti ku egypt kuli tirigu pitani kumeneko mukatigulireko ife kuti tingafe ndi njala haleluya chomwe chinapitisa ana israeli ku egypt ndi cha njala amafuna chakudya pamene mulungu amalowesa mwina mu 40 days fasting iwo akuti aa sitingakhale opanda tani opanda kudya akuti tamva kuti ku egypt ndi kumene kuli chakudya akuti tiyeni kumeneko tikatani tikasake chakudya anapita akuti chonde komano mwana wanga womalizayo benjamini asapite nawo musiyeni ose aja anatani anapita kuja josefe uja anamugulisa uja anakazindikira akuti awawa ndi azibale anga akuti apaseni chimangacho komano muthumba lina lake muyikepo ndithu choti chiyabweze aziwe kuti amenewa ali ndi mlandu kunoko akuti zinapangisa kuti anthu aja pakana atani apite onse ku egypt kuja nakayamba kukhala chifukwa kunali yosefe konkuja amapasa chakudya yosefe atafa akuti kenaka mfumu imene imabwerako kusogoloko inati ah machi ana a israeliwa ayamba kuchuluka kwambiri kunoko tiyeni tiyamba kuwapasa chilango ndi kuzunzika kuja koma mulungu amafuna kuti ataniso apulumuse a joseph from egypt kupita ku dziko limene analonjeza koma mfunso ndi lakuti kodi chomwe chinabweresa ana israeli ku egypt ndi chani njala samafuna njala iyayi akuti tiyeni ku egypt kuli chani kuli chakudya nafeso zomwe zimatibweresa mavuto ndi chani ndi njala njala ya mtundu wanji zokhumba za pa dziko lapasi kodi chomwe chimatipangisa kuti ife tikachimwe ndi chani tikufuna school fees tipite ku skulu koma skuluyo sitipitisa kumwamba iyayi komano tikukagulisa ndi chinthu chomwe chingatengere kumwamba akuti chabwino ngati uli mzimu wa mulunguwo upite uko ineyo ndipite ku sukulu mwatahedi mundipasa fizi ndipaseni fizi ndipanga china chilichonse akuti ukhale mkazi wanga wakachibisi mwa ndithu wina alise asamatani asamaziwe haleluya ndiye kuti wagulisa kumwamba wagulisa moyo wako ndi chani ndi school fees za pa dziko lapansi akuti walephera kusala walephera kudikira kuti ambuye ndidikira kwa inu olo sukuluyo ikhale kaye iyime kaye komano sindipanga izi ndidikira kwa inu haleluya chomwe chinapitisa ana israeli ku egypt ndi chani ndi njala nawenso mavuto akowo ndi njala kusoweka ndalama

akuti uzanena kuti ingakhale ndalamayi ndisayipeze komano sindikugwadirani sindikhala ndi chikhumbokhumbo cha pa dziko lapansi haleluya usiku uno ikhale ndithu usiku wapamwamba woti ukanena kuti ambuye ndichosereni njala ya pa dziko lapansi kuli bwino thupi langa likafe kuli bwino zokhumba zanga za pa dziko lapansi zikafe ineyo ndikangofuna inuyo ndisakafunefune za pa dziko lapansi ndisakafunefune zongosangalasa thupi langa ndisakafunefune zongosangalasa chilengedwe changa koma ambuye ndikasakesake ufumu wanu ndikasakesake kusangalasa mzimu wanu akuti ukapanga zimenezo uzaona kuti moyo wako ukupita chisogolo ingakhale suku- sukusatasata za pa ziko akuti ziko lija lizamba ukulondola akuti kodi uli kuti ndifuna kuti ndikutengere ku saluni kodi uli kuti ndifuna kuti ndikakumveke kodi uli kuti ndifuna kuti ndikudalise chifukwa chani sunalikonde ziko lija akuti ngati ziko sulikonda zikolo ndilomwe liyambe kutani liyambe kukukonda iweyo akuti zimenezo ndi zimene zikufunika koma kuti zikachitike ndi pamene iweyo thupi lako walipha kakhale munthu omasala za paziko usazifune uzitaye kuti ambuye ndipaseni inuyo zili mawu tikamawerenga mateyo chapter 6 verse 33 akuti sakanisakani ufumu wakumwamba ndipo zina zonsezo zizakusatirani sakani sakani ufumu wakumwamba zina zonsezo zizakusatirani usalikonde dziko lapansi koma zikolo lizakukonda ndi chimene mulungu akufuna kuti ayike mkati mwako usiku uno apange planti mkati mwako usiku uno akuti usasakesake za pa ziko lapansi koma zikolo likusake kuti kunoko kuli ntchito kodi ndi ndani timpase ntchitoyi akuti aliko kuja mpaseni ntchitoyi pali ndalama izi kodi timpase ndani akuti tamupatsani uja akuti pamene usikusakasaka ndalama akuti ndalama izamba kukusakasaka iweyo haleluya kumeneko ndiye kumkonda mulungu kusakonda za pa dziko lapansi chiyambi chake uphe thupi lako haleluya upha bwanji thupi lako akuti mzimu wozitaya mzimu wotaya zokhumba za mtima wako umukonde mulungu haleluya pamene ulipo ndofuna kuti ukapemphere kuti ambuye ndamva mawu anu ndipaseni ndithu mzimu wokonda inuyo panopa ndithu yafikanso nthawi yopambana yoti tikapemphere mpakana mamawa akuti ambuye yesu